Mungadziwe bwanji kuti mwana wanu ali ndi kusokonekera kwa ubongo komwe kumapangisa kuti asamakhazikike komanso asamakhale ndi chidwi pa zinthu zina kapena kuti pa chizungu Attention Deficit Hyperactive Disorder, ADHD. 1, Sakhazikika ngakhale kanthawi kochepa. Ana amenewa timakonda kuwanena kuti ofuntha kapena kuti anadya matako a galu chifukwa chokuti satha iyayi kukhala pa malo amodzi. 2, amatha kuyamba chinthu koma osachimaliza. Itha kukhala ntchito, kusuka mbale, mupeza zoti wangosuka mbale ziwiri zitatu, zina wazisiya pa sinki pomwepo. 3 sachedwa kuiwala zinthu olo mukhale kuti mwamuuza chinthucho 5 minutes apitayo, aiwalabe. 4 amayankhula kwambiri komanso amasokoneza azinzake ndi ana aja omwe amakhala ndi vuto kudikira kuti turn yawo kapena kuti nthawi yawo ibwere. phunzitsi olo anene kuti iyayi muziyankha mafunso pokhapokha nditakutchulani kuti muyankhe iwo zimavuta zimapezeka zoti ngati yankho lija akulidziwa angolikuwa basi yankho lija amasowa chidwi pa zinthu zina ndi zina zofunikira m'moyo mwawo monga ngati homework ndi zina zotero koma pa zinthu zomwe iwo amazikonda kaya ndi kujambula kaya ndi mpira kaya ndi magemu sungawachotsepo amakhala ndi chidwi chapamwamba kwambiri pa zinthu zimenezi kapena kuti hyperfocus. ADHD imaoneka mosiyanasiyana. Ana ena amatha kukhala osowa chidwi koma ali okhazikika. Atha ndithu kukhala ndithu pa mpando bwinobwino kwa maola ambirimbiri osafunthafuntha. Koma kuti mumuyankhulitse pamenepopo azikhala ngati akukumvani, koma m'mutu mwake atapanga kale zone out, atachokamo ka. sakukumveserani iyayi ngati muli ndi mwana amene amapanga zimenezi sikuti ndinu kholo loyipa kapena kuti mwanayo ndi mwana woyipa wa mwano iyayi ubongo wake wangokhala osiyana uli ndi design yosiyana ndi anthu ena ambiri atamvetsetsedwa ndi kupasidwa zowayenereza ana amenewa atha kukhala opambana kwambiri imeneyi ndi vidiyo yomwe ndinakonza ndisanaposte part 1 dzulo lija koma chifukwa cha mafunso ndi ndemanga zanu ndifuna ndiwonjezere zinthu zina zingapo Choyamba, pali zinthu zomwe anthu achipatala amatsata kuti anene kuti mwana uyu kapena munthu uyu ali ndi ADHD. Ndiziika zinthuzi m'makomentimu. Chofunikira kwambiri kudziwa ndichokuti kuti tinene kuti mwana ali ndi ADHD, akuyenera kumaonetsa zizindikiro zimenezi m'malo awiri kapena kuti m'ma environment awiri. Kwa ana, poti amapita ku sukulu, titha kunena kuti ku sukulu ndi kunyumba. Ngati zomwe mmaonazo zimachitika ku sukulu kokha, kunyumba amapanga zinthu bwinobwino, pamenepo mutha afunika mwina kusintha sukulu. Chinanso, anthu amene ali neurodivergent, kapena kuti amene ali ndi maubongo osiyana, kawirikawiri sakhala ndi vuto limodzi lokha, amakhala ndi mkumano wa mavuto osiyanasiyana. Amatha kukhala ndi mavuto owerenga, omwe timanena kuti dyslexia, pamene ubongo wawo umakhala ndi vuto kupanga process ziyankhulo. Kutanthauza zokuti pamene ana anzake akutha kuwerenga Amayi apita kumsika, iye uja amatha kuona msika uja mwina walembedwa kuti mkisa. Amathanso kuona ngati malembo aja akuyendayenda pa peji paja. Zinthu zilipo zambirimbiri ndithu zomwe amakanika eti. Chimodzimodzinso manambala. Ana ena brain yawo, ubongo wawo umakanika kupanga process manambala. Ana amenewa amatha kuvutika mu zinthu ngati masamu. Ndiwonjezerenso kuti ana amenewa amatha kukhala andewu ndipo pali chifukwa chake chomwe amakonda ndewu. Sindifuna ndipite deep chifukwa choti tinaphunzira kale za mankhwala a mu ubongo achina dopamine. Chifukwa cha zimenezi amakhala ndi mavuto kupanga maubale ndi azinzawo komanso mwina kukhala pa sukulu imodzi amangochosedwachosedwa sukulu tiyeni tione zinthu zina zomwe titha kumapanga mwatokha kuti ana ana aja azithabe kupanga zinthu zina ndi zina ndi azinzawo tikumbukire kuti si matenda tinanena kuti si disease eti ndi disorder kusokonekera kwa ubongo nde sitinganene kuti tachiritsa adhd ayi akapanga chinthu cholakwika ana aja tipewe kuwafunsa kuti chifukwa chani sunapange zimenezi chifukwa chani sunapange izi chifukwa chani wapanga izi chifukwa chokuti ansala yake ndi imodzi sakudziwa ndipo ndizoonadi kuti sakudziwa chifukwa chani apanga zimenezo komanso china tikumbukire kuti amakanika kupanga process malamulo kapena kuti ma instructions kutanthauza kuti ngati mukumuuza chinthu ndi bwino kumamuuza chinthu chimodzi chimodzi osati eh ndapita ku ntchito Odet osayiwala izi izi kumuyalira munthu zinthu 10 zoti achite sizichitika osamupanga mwana overload ndi information osamuuza zinthu zambiri nthawi imodzi ayi komanso ana amenewa mmene maubongo awo amagwirira kuti apange chinthu pamayenera kukhala zotsatira zake kapena kuti consequence ndiye kuti zikuyenera kukhala ngati chonchi Uyale pa bedi pako. Ngati suyala pa bedi pako, supita kosewera lero. Ndipo ngati sayala pa bedi, osamulekerera kupita kosewera kuja. Pakapita nthawi, ubongo wake uyamba kulumikiza kusayala pa bedi ndi kusapita kosewera. Chinthu chinanso chomwe chimagwira kwambiri kwa ana amenewa ndi physical touch kapena kuti kuwagwira. Ukamawayankhula kaya muwakolekera m'khosi kaya muwagwira pa mkono ndi kuyankhula mochepa koma mwabwino short and sweet ndipo kuwayang'ana m'maso eye contact pewani kupanga nawo reason kapena kuti kukambisana nawo nkhani zitali zitali komanso zakudya amatha kukhala ndi ma food sensitivities kapena kuti amatha kukhala ndi kusayanjana kwa zakudya zosiyanasiyana za mkaka za flour ngati bread makeke za soya za shuga pamenepo shuga nde pa masiku omwe avuta ndi bwinonso kuona zomwe adya kuti mwina patha kukhala kugwirizana pakati pa ubongo wawo ndi zomwe iwowo akudya pa tsiku ndi tsiku. Ndinenenso pano kuti pali mankhwala. Mankhwala amenewa sindikuganiza zoti ku Malawi amapezeka. Ana ambiri amene amayambitsa mankhwala amenewa amayamba kuchita bwino mkalasi. Mmawa tione za ADHD mu akuluakulu.